an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada wulada in na nin ye vidéo ye ka kɛ mɔgɔw ye yanni o ka kɛ an bɛ présentation kɛ ala ka abu tarawele mankan don min a ka kalanden ka bɔ burukina faso kɔnɔ bobo julaso kɔnɔ belleville la n'o ye secteur vingt-neuf ye ale y'an sigiyɔrɔ bɛn o de ma Ala ye an ka kanufɛn n'an ka kalanfɛn fana kɛ laturu ye o la an y'a décidé bi ka bɔ ka dɔɔnin kɛ laturu la ka baro dɔɔnin kɛ mais an tɛna se k'a fɔ an mana to ka kalanw di mɔgɔw ma youtube kan kalanbulon b'an fɛ an bɛ kalanbulon fo an b'an ka kalanbulon fo an bɛ kalan kɛ kalanbulon bɛ yen an bɛ kalan kɛ kalan tɛ passer youtube kan kalan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ youtube kan ni an bɛ kalan kɛ yan cours distance minnu bɛ fɛ k'o kɛ ni mɔgɔ mako bɛ tarabu cours distance ra olu bɛna an sɔrɔ cogo min na ka cours distance kɛ mais a tɛ passer youtube kan i b'i ka kalan kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la yen wala an mana na o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais an bɛ fɛ ka kalan min kɛ ni mɔgɔ y'a laɲini k'an ka kuma tarabu ne de ye laturu ye tarabu o ma ka jugu o de ye nin ye laturu yɛrɛ cɛncɛn i ɲɛ bi cɛn na cogo min na a bɛ ka ko min fɔ i ye o ko de bɛna kɛ ani i ye cɛn da ka cɛn numéroter ko ka kuma o sira kan n ko cɛn bɛɛ ye cɛn de ye mais bi na an y'a ye mɔgɔw bi kalan daminɛ tarabu numéroté la ka cɛn yɛrɛ to yen komi cɛn jigira ala fɛ cogo min na ka na bawo cɛn numéroté ye cɛn ye o misala ye i ka telefɔn n'i ka telefɔn ta code mot de passe b'a la bɛ schéma b'a ra mɔgɔ bɛɛ n'a ka schéma de don o de ye tarabu numéroté ye u ti se ka kalan ka ban quoi Dimi ne yɛrɛ ka tarabu numéroté n'a ye ne diya ne bɛ se ka tarabu nin ta k'i faso ta k'o wolo ka furu ta ka masaya ta k'o wolo walima ka furu ta ka kɛnɛ ta c'est-à-dire ka baara kɛ n'a ye mais avant i ka dɔnni ka se i ka se o ma tarabu yɛrɛ ko bi fɔlɔ o de ka ɲi ka ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔw fɛ n'i ye tarabu da n y'a da nin ko in na a bɛ kɛ a tɛ kɛ u bɛ turabuya kɔnɔ u ma se i ka turabu yɛrɛ nimorote dɔnke an mana o defaransiw de jira mɔgɔw la ni mɔgɔw mako b'a la u bɛ se k'a ta ten ni mako bɛ turabu yɛrɛ kalan na ka turabu yɛrɛ kalan a ma se nimorote ma k'i ka sa kala kɛ i ka turabu fara ɲɔgɔn kan nɔ turabu ye min fɔ dɔrɔn i b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na n'a bɛ kɛ n'a tɛ kɛ o kalan ɲɛ bɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a dɔn parce que bi bi na lɔnni développera kojugu an y'a ye cɛkɔrɔbaw ka taabolo ka dɔnni ne a développera cogo min na bi olu fɛ a tun ma développer ten mais a tun bɛ mako ɲɛ mais bi a développera mais an y'a ye a nafa ka dɔgɔ donc o de ye an bila ka kuma mɔgɔw fɛ voilà donc an bɛna misaliya den fila de ta tarabu kɔnɔ ka di la mɔgɔw ka se ka faamu sabu n'an nana tarabu so fɔlɔ la o de ye kelen kelen fila kelen o le bɛ fɔ a ma ko seju n'i ko seju bɛɛ b'a dɔn ee a silamatɔgɔ ko isufu nka an y'a ye mɔgɔw ye isufu yɛrɛ ta ka kɛ nabila isufu ye tarabu don u y'a tɔgɔ le ta ka da isufu la sinon tarabu nin yɛrɛ nani a ka ca ni san waa saba ye yanni nabila isufu yɛrɛ ka na a ni isufu cɛ ka jan kojugu n'i ye isufu tɔgɔ y'a la o ye misaliya de ye sinon n'a nana kɛnɛso kan o ye zumana ye zumana min tun bɛ kira kɔ nɛɛma ni kisi b'a ye kira ka tile la o ye o de ye tarabu jiginni ka ca san waa fila yɛrɛ ye yanni kira ka na nɛɛma ni kisi b'a ye an bɛ fɛ ka yira mɔgɔw la tɔgɔ de dara nin na dɔrɔn kana ta paseke ko fadenw ye isufu janfa teriw ye isufu janfa n'u ko nin tarabuden nin ye isufu de ye ko dɔnke a taara o de kan a ma taa o kan ni a fɔra tarabuden ma ko janfa yɔrɔw de bɛ n'a sigira ale bɛ janfa de ko fɔ mɛ tarabuden nin sigiyɔrɔ bɛɛ tɛ janfa fɔ paseke n'i ye tarabu ta a bɛ taa bɛn lisɔn kɛmɛ fila ni lisɔn bi duuru ale ni wɔɔrɔ n'i ye tarabu ta nimorote la a fana bɛ taa bɛn lisɔn kɛmɛ fila ani lisɔn bi duuru ani wɔɔrɔ bon ni tiɲɛ yɛrɛ gɛn ta n'i y'a ta lisɔn den kɛmɛ fila ni lisɔn bi duuru ni wɔɔrɔ i b'o sɔrɔ ka sɔrɔ i ka tirabu yɛrɛ kalan ma se yɔrɔ si fɔlɔ i bɛ tila o la ka sɔrɔ tirabu lesɔnni yɛrɛ bɛ min ka ca n'o ye fana fɔlɔ dɔ cɛncɛn ma dɔ o de ye tigɛli kɛ mɔgɔ tigɛra cɛncɛn la ka limuru tɛ ta cɛncɛn yɛrɛ de ye cɛn ye yanni i k'a da ka ban cɛn ye min fɔ i tilara la o misaliya ye mun ye yusufu min filɛ tɔgɔ le dɔrɔn cɛnden nin mɔgɔ de y'a tɔgɔ la ne tɔgɔ ko o bɛ wele ala k'abu ni cɛnden nin yɛrɛ tɔgɔ bɛ se ka wele ko ala k'abu o ye misaliya de ye kuwa mɛ pa kɛ ko ne ka kɛwale nɔ o tɛ n'i ye cɛnden nin ta a bɛ so min na dɛ o so nin tɔgɔ de ko niso niso nin de ye o de bɛ jate parce que yusufu nin ale bɛ deplase mɛ so nin tɛ deplase toujours so nin o ye niso ye tuguni ne bɛ bobo yan sini ne bɛ se ka taa bamakɔ ne le taara bamakɔ maa bɛ fɔ abu ka so mɛ abu yɛrɛ bɛ bamakɔ mɛ abu taara haju dɔ de la bamakɔ o kosɔn ni seju depilaselen ye ka na adama fɛ yen gɛrɛsɛgɛ la ni an bɛɛ bɛ min dɔn ni mɔgɔw y'a yɛlɛma bi ko gɛrɛsɛgɛ ye gɛrɛsɛgɛ so tan ani wɔɔrɔ ye an y'a ye gɛrɛsɛgɛ so tan ni wɔɔrɔ la a bɛ se ka baara kɛ kɛ mɛ ala ye min yira tarabu jigin ka na ni gɛrɛsɛgɛ so min o ye kelen pe ye an k'a ɲini k'o de dɔn avant ka sɔrɔ ka inventer mɛ gɛrɛsɛgɛ dɔ le inventera ka na bi mɔgɔw y'a ɲinana dɔ nin yɛrɛ kɔ donc an desidera ka mɔgɔw kalan tarabu yɛrɛ yɛrɛ la a nana cogo min na gɛrɛsɛgɛ min b'a la mɔgɔ ka se k'o yɛrɛ de dɔn mɛ an tɛna kalan kɛ youtube kan mɛ nimoro b'an fɛ an ka nimoro ale ye zéro zéro deux cent vingt-six soixante-cinq soixante-cinq quarante-six 86 62 an ka kalanbulon yɛrɛ ka limuru don donc an b'o limuru fɔ mɔgɔw ye aw ni an sɔrɔ o limuru in kan ni an bɛnna sariyaw la i bi don kalan kɔnɔ an bi kalan kalan yɛrɛ la mɛ ka bɔ ka kuma dɔ la fo an ka bɔ ka kuma la ka mɔgɔw bɔ fili la an bɔ kun ye o de ye

kalan sariya yɛrɛ kuturu sariya fila de bɛ yen sara kelen bɛ yen o ye waa kelen ni dɔɔnin ye mɛ ka kalan yɛrɛ kɛ i bɛ kalan fɛn bɛɛ la yiri ni fɛn bɛɛ lajɛlen na o kalan sara o ye waa saba ani dasi waa kɛmɛ safurulayi waa saba ani dasi kɛmɛ ani tan ani kelen o y'a de ye a man ca k'a fɔ mɔgɔw ye mɛ an tɛna kalan kɛ youtube kan donc an mana misaliya min yira adama ni o de ye gɛrɛsɛgɛ soden ye gɛrɛsɛgɛ so nin yɛrɛ o de bɛ yen adama nin dɛ o ye cɛnden ye u bɛ bɔ ni adama nin taga bɔ yen so nin yɛrɛ ye o ka ɲi ka dɔn k'o ye gɛrɛsɛgɛ so ye adama nin tɛ yen dɛ mɛ so nin yɛrɛ ti falen fiyewu o ye gɛrɛsɛgɛ so ye donc cɛnden cɛnden mana na adama ka so o nana ni gɛrɛsɛgɛ ko kuma de ye nka an y'a ye mɔgɔ y'a yira ko adama yɛrɛ de bɛ ka gɛrɛsɛgɛ ko kuma fɔ ko mɛ cɛndenw dɔw ka dimiso de ye adama ka so ye non an ma sɔsɔli kɛ paseke kitabu ka tagabolo ye min ye an y'a kalan ne yɛrɛ y'o kalan avant que ka b'o la ka sɔrɔ ka tiɲɛ yɛrɛ kalan mɛ an ti mɔgɔ lagosi mɛ an ka kalanbolo kɔnɔna an mana kalan nin yira i la i bɛna kalan nin ye nɔgɔman tiɲɛden misaliya n'i ye zumana ta ka bila adama ka so zumana ye gɛrɛsɛgɛ ye kɛnɛ so de mɛ n'a nana adama ka so a nana ni gɛrɛsɛgɛ dɔ de ye kɛ gɛrɛsɛgɛ don gɛrɛsɛgɛw fasɔnw tɛ kelen ye o an y'o misaliya de fɔ dugukolo nin i bi danni k'a kɔnɔ kaba dan kɔnɔ kaba ye gɛrɛsɛgɛ de ye i bi tigɛ dan kɔnɔ tigɛ gɛrɛsɛgɛ bɛ sɔ dan kɔnɔ o ye gɛrɛsɛgɛ mɛ fɛn ninnu tɛ kelen ye de o de la gɛrɛsɛgɛ turabuden bɛɛ bi na gɛrɛsɛgɛ so la ka gɛrɛsɛgɛ kuma fɔ gɛrɛsɛgɛ dɔw bɛ yen kɛnɛya gɛrɛsɛgɛ gɛrɛsɛgɛ dɔw bɛ yen nafolo don gɛrɛsɛgɛ dɔw yɛrɛ bɛ baara don gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ d'i ma k'i fini olu bɛɛ bɛ a kɔnɔ mɛ n'i ka kalan ma s'a ma i bɛ gɛrɛsɛgɛ so caya ka sɔrɔ ala ye gɛrɛsɛgɛ so yira kelen pe tuma ɲɛ b'a la cogo min na donc o de ye misala ye kɔdiwari nɛɛma jamana ye e bɛ kɔdiwari n'i bɔra kɔdiwari nɛɛma bi to yen e yɛrɛ nana burukina yan o tɛ se k'a fɔ ko kɔdiwari e bɔra kɔdiwari ka fɔ k'e nana ko nɛɛma bɛ kɔdiwari k'e nana n'o de ye fo n'a sɔrɔ e ye fɛn dɔw sɔrɔ yɔrɔ la ka bɔ o misaliya mun ye ni adama bɔra a ka so kaban gɛrɛsɛgɛ ko bana adama na adama ti gɛrɛsɛgɛ so ye tugu dɛ mɛ adama yɛrɛ ka so nin dɛ o ye gɛrɛsɛgɛ so ye adama mana na faso kɔnɔ a nana ni haju dɔ ye n'a nana badu la a nana ni haju dɔ ye a nana faso la haju dɔ a nana denyɔrɔ la haju dɔ ye o de bɛ ɲini sisan k'a dɔn adama tannen o de ye nin ye k'a fɔ ye o fana ye o de ye zus o de fili ye ka mɔgɔw bɔ fili la k'o kuma fɔ mɔgɔw ye paseke an y'a ye bi mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn u bɛna don cogo min na caman ma karamɔgɔ ɲini u bɛ yitubuw sibi ka kalanw kɛ mɛ yitubu de kɛlen bɛ bi ka mɔgɔ yɛrɛ tɔrɔnpe kalan yɛrɛ lɔnni kɛcogo donc an fana desidela an ka se min ye ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka faamuyaliw kɛ u ka segin u ka karamɔgɔ ɲini ka kalan yɛrɛ kɛ wala an yɛrɛ fana b'o o de kama an ti mɔgɔ wajibiya yutubu kan paseke kalan bolo kalan yɔrɔ b'an fɛ an bɛ mɔgɔw kalan ka ban depi an ma na yutubu kan mɛ an dɛmɛ sira don anw tɛ se k'a fɔ an ka dɛmɛ de kɛ yutubu kan nɔ kalan sɛbɛ anw b'a dɔn o tɛ se ka kɛ yutubu kan paseke mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen olu mana fɛn fɛn yutubu kan ka bɔ olu ti da a ra o de ye misaliya ye k'a fɔ mɔgɔw ye an y'a yira cogo min na tarabu so tan ani wɔɔrɔ don nimoro da bi tarabu la o ye tiɲɛ ye mɔgɔ tɛ se ka tarabu dɔn f'i ka tarabu yɛrɛ nimoro da dɔn mɛ nimoro da bɔlen kɔ a ra tarabu tasuma b'a la tumi an b'a kunkolo lɔ tasuma an b'a yan dɔ disi lɔ fɔɲɔ an b'a dɔn a kɔnɔbara o ye ji ye an b'a dɔn a sen olu ye e, bɔgɔ ye cogo min na misaliyaw don mɔgɔw y'a ta baaraw bɛ kɛ n'a ye mɛ n'i ye tarabu yɛrɛ gɛn kalan i bɛ t'a ye nafa tɛ nin si ra tugun nafa ye yɔrɔ jumɛn ye ne ye tarabu da de n ko n bɛ ka taa taama na ala ne bɛ fɛ ka taa taama na ne taara ala yɛrɛ de fɛ ni taama ka di ala k'o yira ne la ala y'a yira ne la ka ban ko ne ka taama sira ko a ka di dɔn mɛtina sisan ne y'o dɔn ka ban ɛsi tasuma ji ninnu mun fɛn o nafa dɔrɔ bɛ yen wa mɛ ala y'a yira ne la ka ban ko ne ka taama sira man di ɛsi ne bɛ sɛgɛn mun na tuguni fɛn bɛɛ latigɛbaga ye ala de ye ala le ko sira man di parce que ne ɲininkali le kɛ ala la se tɛ tugu sira man di de parce que n'a ka di dɔrɔn ala b'a fɔ k'a ka di donc maintenant est ce ni ala y'o fɔ ala y'i jɔn de ye jɔn b'a daari ala de bi hɛrɛ ala de b'o yɛlɛma ka kɛ bɔnɛ ye ka bɔnɛ yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye o la an b'a filɛ tarabu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka ala deli ni ala sɔnna mɛ a tɛ se ka fɔ fiyewu ko i bɛ nin kɛ n'i yɛrɛ ka se ye nɔ ala y'a yira i la ka ban paseke i taara ala yɛrɛ de fɛ ala nin ko nin n bɛ yanni n ka don a ra n bɛ fɛ k'a lɔn a ka ɲi a ma ɲi ala ko i ma a ma ɲi walima a ka ɲi n'a ka ɲi sisan dɔn ni ala ko nin ka ɲi ka ban ala mɛ a bɛna a bɛna laban ala bɛn'o fana f'i ye n'a ti laban ala bɛn'o fana f'i ye mɛ e to t'i fɛ ka ɲɛ ko nin ko ala dun y'a f'i ye a ma ɲi i bɛ ala deli ni ala sɔnna paseke i y'a ye ala ko a ma ɲi a ma ɲi de o misaliya mun ye nin ye bidɔn kolon ye ji t'a ra a ye tarabu da tarabu bɛna n'a f'i ye ko foyi t'a kɔnɔ mɛ sisan e bɛ se ka tarabu lemuru cɛ ka ji don bidɔn nin kɔnɔ wa o misaliya y'a lɔn ji t'a kɔnɔ bidɔn bɛ ta de ka taa ji don a la o ye faamuyali ye k'a di mɔgɔw ma tarabu ye o de ye sari n'a kuma ne fɛ nɔgɔ t'a kuma na dogo t'a kuma na a ye min fɔ ye o de ye dirɛti ye cɛncɛn b'o de yira mɛ cɛnkɛ ma dɔ de dɔn anw fana ye karamɔgɔ ye ala ye cɛnkɛ dɔnniya kalifa anw ma an fana b'a fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ka mɔgɔw kalifa kalan cɛnkɛ la ma an ti bɔ ten ko an bɛ se ka kalan ka kalan nin ka bon mɛ an ye nimoro min di n'i y'an sɔrɔ o kan an bɛ se ka kalan bɛ se ka kɛ cogo min na an b'o ɲɛf'i ye o tɛmɛnen kɔ kibaruyaw bɛ yen a bɛ se ka komante ka komantɛriw bila video nin yɛrɛ kan ni kibaruya min bɛ an bɛ se ka komantɛriw kalan an bɛ se ka an bɛ se ka jaabi min d'a ma a tɛna dan nin video nin yɛrɛ ma toujours an b'a nabɔ ka video kunkurunnin kɛ dɔnniya cayara cɛnda la mɛ bi bi na min fana bɛ k'a di an b'o fɔ parce que u y'a dabɔ mɔgɔ dɛmɛ de kama wala mɛ nka n'i y'a kalan o nafa de bɛ ka tɛmɛ dɔnniya kelen kan misaliya mun ye an bɛ dasuru kelen pe di musa kan par rapport ni gɛlɛya don ko dɔ gɛlɛya don i kan e bi wulada fɛ tile binna cogo min na e bi haju siri ala ko dɔ gɛlɛya bɛ ne kan n b'a fɛ ala ko gɛlɛya bɛ ka bɔ ne kan i bɛ musa sɛbɛn musa de ye ten fila fila fila fila i b'o sɛbɛn sɔngɔ mugan ani fila n'i y'a sɛbɛn sɔngɔ mugan ni fila i b'a nasi da tasuma na k'i ka haju fɔ a kan ka gɛlɛn ni gɛlɛya tɔgɔ ye ni ala sɔnna o bɛ ban ala de ye ko sɔnbaga ni ala sɔnna a ma a bɛ ban an b'o de fɔ ni ala sɔnna ni ala sɔnna yɛrɛ a bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen ban mɛ k'a fɔ ko laturu ye i mana ko ko kɛ laturu b'o ban ko n'i y'a kɛ dɔrɔn ko laturu b'a kɛ nɔ cɛn tɛ fayida caman dira yutubu kan mɔgɔ caman yɛrɛ y'a baara a ti kɛra o sira ye dɔnke n'i bi dalilu di mɔgɔ ma i b'a di mɔgɔ ma k'a fana se a tigi b'a fɔ anw na tɛ yutubu kan an bɛna dalilu di ka mɔgɔw kan an kɔni b'a fɛ ka mɔgɔw kalan n'i y'an lasɔrɔ an b'i kalan k'i bɔ fili la k'i bɔ fili la e yɛrɛ bɛ n'a dɔn laturu yɛrɛ fɛn min fayida bɛ bɔ cogo di e yɛrɛ bɛ n'a dɔn dɔw olu tɛ nin misa nin an bɛ yafa ɲini an lamɛnbagaw fɛ minnu bɛna video filɛ kuma ka gɛlɛn n'an donna min na u ka yafa an yɛrɛ ma an b'o yafa ɲini mɔgɔw fɛ asalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh